ok Ah, ndewonu ebiri ndewonu wo Ewo. ndewo anụkwu Eh, unu emeela wo bịa nọnyere anyị a ihe mmemme nke taa anyị jide achọ ka anyị nụtụ olu ndị nwanne anyị ndị ibe anyị unu ndị kpaịrịrị anyị nụ ụwazighị anyị na wa achọ kwa anyị nye wa opete nye wa ikike achị igbere ọgbakọ igbere na ohu a na-akpọ igbere welfare union so o- ụwa nọ nwebe a akpọ ụwa dị anọ mmadụ abụọ emeghala abaịsa onye nge achọkwanụ ha ụzọ ele ọ ga-eji baịsa so ee m ga-ebu ụzọ em mee introduce ndị bụ na panelist nọ n'ebe a ndị nwere ike ịjụ ndị a ajụjụ ịkparị ụka ọnwa anyị dị kparịta em ele mị agwabụkwa ele ndị nọ na mara Facebook daa bụ ele ndị nọ na Facebook jekwado a taịpụ ihe ụwa taịpụ a ụwa ga ịhụ nche kama ndị nọ n'ebe ọnwa bụ ndị nwere ike ịjụ ajụjụ ọnwa em ka m bu ụzọ ndị ndị igbere na ohu ma ya arụla ọ bụkwa ndị a na-akọwapụ ike gbara na ihe wa megha yara bụ ndị igbere marụ nnọọ marụzie maziri ya ndị wa bụ so ka m bu ụzọ mee introduce dr rosemond favour uche keletu igbere doctor ndewo nu ndewo Ndewo ma. ndewo ọ dụrụ na mma o ọ ndewo Gụọ. Em, chief Ike Ekeoma biko keletu Igbere Ebiri ndewo nuwo. Ndewo nu. Ndewo sir. ndewo Ndewo sir. Em, Reverend Jemima Ọla Kalụ biko keletu Igbere Ndị Igbere ndewo nuwo. Ebiri ndewo nuwo. Ndewo.
ndewo ma Okay, so andụ amakwana bụnụ ndị anyị tụ ịnụtụ olu wa taa. Ee, m ga-ebu ụzọ kpọsa wa, bete onye m kpọọ. Eji adịrị ozugbo anyị mma n'afa Jizọs. Amen. amen Amen. So, onye m kpọọ ya gworo nkeji nge kọwara on- onwe ya onye igbere bụ just kọwara onwe onwe gị inwe inwe nkeji nge kọwakwara ha onwe onye igbere bụ before m eme ya ee ee mr o barrister vincent eh, chukwu ọ nọdụ nwebe a o- anyị jezi enye ya ohere ka ọ jụzuo ajụjụ ele other panelist ebe ọ bụ ọ nọ nwa ebe a ee Vincent Chukwu biko keletu igbere Ah, ndị Igbere ndewo nuwo ndewo unu
ok very good so ndị ọnwakwanụ bụ ndị bịa jọgha n'ọchịchị ọnwa ee onye m kpọ m enye ya nkeji ngekwa ahụ ya akpaịrị Igbere onye ọ bụ keletu igbere so ka m bu ụzọ gara Elder Ụwakwe Okoronkwo Elder biko kpaetụrụ Igbere onye ị bụ ga ekeletu Igbere Ị- ị anụghị ihe ị kpa ya Elder na ihe ghala m ya ọ nọ nwa ọ nọ nwa ọ nọ nwa visible but audio ya audio ya work ga o meghị apịa this side ọ dị Ifeanyi Gboko abaisawala Chief Ifeanyi Gboko chọ ahụ ịbaisa nna nna ya nwa Sep ndị panel. Unu anụwala ya na?
Ee, anyị anụwala ya.
Ee, Okay.
biko Ehe. eh, ebidokwa isi anyị si nwa gwuru nwa nkeji nge ee kọwatụ onwe o ga-ekeletu igbere ekeletu igbere ga-akọwatụ onwe o, nkeji nge ime ha Igbere ndewo nụ.
Ndewo. Ndewo, sir.
Ee, afa m bụ Elder Ụwakwe Okoronkwo m bụ onye ndị eruo Amankalụ Igbere so m bụkwanụ otu onye so ndị Igbere sota ndị Igbere ike sara kemgbe 1978 anyị malitere amewe ihe uke tutu ruo ụbọchị taa so m pụsagakwanụ ka anyị laghachikwa nke ugbo abụọ

ee a na-akpọ m a na-akpọ m Godswill Awara Okorie m bụ onye isi Mgbele Elu Ibinaukwu Igbere so m nakwa na-ebukarị ngụ Lagos so m na-azụ afịa daa arụzụ ọrụ ubi m fụsa ka m jọọ President General ndewo nụ
ndewo ndewo so ịkparị ụka anyị ọnwa ọ bụ ndị panelist ọnwa ndị dele Dr Rosemond Chief Ike Ekeọma Reverend Jemima um, Barrister Vincent eh, ọwa nwa ji daa ajụ ajụjụ ọnwa ndị ọjọọ joinekwanụ um, chief um, I- ike I- chief um, Ifeanyi Gboko baisa ya join izo because edela afa ya are the panelist so ọwa nwa ji daa ajụ ajụjụ ọnwa ọwa nwa ji daa eme ka ịkparịta ụka ọnwa daa aga daa aga aga so ihe m nwa rụghị akwụ nwa bụ onye ọbụla o ruo turn ya ma akpa ya enye ya eme ka ka time ọnwa nwee ike gaa siri werere so isi mbọ ajụjụ nke mbụ ọnwa m jụghala ya ndị ọjọọ etekekwa over so ajụjụ nke mbụ ọ garụ ma elder ma comrade onye m ga-esa ha ibe ya asaa so bekee na-akpọ ya vision so ajụjụ anyị bụrụ ndị anyị nye isi ilu ị chọ ịrụrụ Igbere ma e nye gị opete ka ị bụrụ onye isi ga-achịnụ Igbere Welfare Union so i nwe 3 minutes ịkpa ịkpa ha kwa ha 3 minutes e switch etu onye ọdọ the same question so elder bido ndewo
ndewonu ajụjụ ajụ ihe anyị bu obu bụ ihe anyị bu obu anyị ji eme ọ bụ olileanya ihe anyị bu obu anyị chọrọ ime ma ọ bụrụ anyị abaịkwa ee ụzọ ochie ele ndị ichie na-akpa ya ụwa sị ọ na-akpa ụkwụ ebe ọma anyị banyela jee na ọfọ ya eze aga na aga anyị amasa ya chagbuo olu ibe oghere rohuo ibe nsogbu sada afụsa Igbere ele ọma a na-eti na onwe okporu na onwe okporu na onwe okporu na ịkpọkwasị onwe okporu na ma ọ bụ nke ndị mmadụ tụrụ atụ anyị sị anya mba anyị na-ebu ụzọ emebebe ma nwa onyele eji eji mee ka okpo ha na-adụ na adụ ka ọ fụsawa and ya bụrụ anyị mee ike nhazi ya chagbuo ya anaghị echewe kwa afọ atọ abịa mee ezumezu a na-echewe kwa afọ atọ abịa mee ezumezu okpo oje da agara onwe ya da afụsa ihe a na-eji eji ya ada arụ anyị gwere ya da eti ya ebe ọhụ mkpa ịrụwasị anyị bu obu bụ anyị baịkwa ebe ọhụ ọzọ because ọ bụ okpo bụ ihe a na-eji esi anyị na-eme occasion abịa sevuo okpo dụtụ kpakọ n'ọnụ a na-emetụ aka a bank anyị na-eme occasion anyị mee ya ele ọ bụ kwa afọ agwụ ụnụ ejeje nara interest ya gworo da arụ ọrụ ma maintenance ihe dịnụ Igbere mkpaịra esi anyị jekwa eme ike anyị achọ ụzọ ele anyị jeji mee ta mini ọhụ dịnụ Igbere eme ike ka mini ọ gbadawa gbadaru ibe ọ na-agbadaru mini ukwu ọ dụ na Igbere nke ọ mekasịla na anyị saje mezikwa kpanụ m atọ ma anyị eje mee ya ka ọ gbadaru ori ma agbọ si anyị ejeje mee ka mini nke ọhụ dịnụ anya ma isi ụba kemgbe 50 years ọdụ aṅụgha ya aṅụgha anyị eme ka oche anyị mee ya activate ka emume n'ike ka ọsọ abụọ ndị egwu n'ebe ọhụ anyị kpebuo ahịa ya aghaghị ime bụ imepe ka ebe anyị rụghị water industry na place ibe ejede asị e generate okpo ejede eji ya arụ ọrụ arụ ọrụ Igbere ihe ọ bụ ihe ndị anyị bu ya jee obu ma ihe ndị ọzọ dị ya n'iche iche lee ịkpa ya nsisi mkpa ya achagbuo ya eme achagbuo ya ata anyị a submit ihe bụ na manifesto anyị

biko gachi ihu ya Igbere ndewo na-ele mkpa ya ya ya bụrụ ọ bụrụ uche Chineke m banye ihe mbọ m na-evu ụzọ emegodi bụ n'ihi that ndị be anyị eji welfare kpọrọ ihe n'ihi na Igbere hụwa na a na-efe ilu ọ gbasa m onwuru m risara ya so m na-eme ihe mbọ m mere na Lagos mgbe m banye m na-evu ụzọ garịa all communities anyị nwee ya town hall meeting ka onye ọbụla kpaa ihe mee na oji eme Igbere ya bụrụ ewu adọghị anwụ na anaghị esi from there because m maara onye osi ọbụla na-ahafụ full step a na-eji ya aba ya mgbe wa gwa osisa ya ihe bụ nsogbu we look into it like nke Lagos o nwe mgbe o ru o nwe ndị bịa na meeting before m ba m bịa garịa all communities ụfọdụ si eji anyị ụgwọ nwaanyị nwa ya bịa nwaanyị nwa onwe ma onwe ma onwe eme immediately m sete up committee mụ na the whole community kparịa because ego adụ mgbe Lagos na-enye 60,000 mụ na wa kparịa enye wa 30,000 eclose ụda rank onye ọbụla bịa meeting first m na-aga town hall meeting every community mụ na wa kparịa then ele ha kparịga ya ma ihe bụ nsogbu wa from nsogbu wa egwesa ya solution after that place because m maara ihe yi ya na nsogbu a wee fọ nwa bụ ụfọdụ feel onwe onye m bisara all welfare ihe ọ bụ adụ onye ọbụla mara ihe bụ meaning welfare ọ dị mma so o ji enweriri ihe jide anụ ụmụ mmadụ ọkụ obu ịbịa meeting anyị na-emeri ya so that ndị mmadụ abịawa meeting because ndị mmadụ bịawara ha meeting were ya kpọrọ ihe problem elu problem ala ọ na-asolve mmadụ si na ohu pọnụ kara anya because ohu mmadụ ha nọ ohu mmadụ nọrọ ekerie ya pọnụ ngenge ya gaa and ịkpọdachi major thing bụ ọchịchị m m na-eset ya up committees ndị ihe doro anya onye na nke ya onye na nke ya onye na nke ya so that that committee wee were experience ha leba ya anya and ihe a na-eleba anya bụ security anyị anyị na-enwe planning physical planning and industrial committee o nwere ihe dede anyị de eh, Professor Ijeoma the other time that handbook na-acall for it anyị na-eleba ya anya ndị anyị na-egwuru anyị egwuru ya ndị anyị a na-egwuru ya hafụ ya as we move forward m maara ihe problem Igbere bụ efe ilu atụala eriele ma nke atụ atụ asị eriele m na-enwe committee na ma ihe gbasara na finance my budgeting and audit committee ihe gbasa okpo mụ nwa as a president enwe m business with okpo business m bụ ya nwere ihe akparị ejebe igwe ose igwe ose ele akparị ya mee ya and anyị jede ejede audit anyị akaụntụ anyị a na-akpakọ ya ọnụ as at mgbe ọbụla constitution sị ọ ọ bụ ya na-eme then anyị na-eleba anya ibe anyị anyị mara ọ bụ erosion erosion anyị na-eseti environmental and ecological committee ndị a ga-enyere anyị aka ada amaghị ele a na-eme erosion a so that anyị nwe ya ndị mmadụ ọkwa everywhere mmadụ erosion onye ga na-achụ ya gọọmenti nwere provision for it ọ bụ eziokwu a gọọmenti anyị ahịla na-ele oji edo anyị ahịlele oji edo so in short m na-etu ya committees ji eleba anya here most importantly m na-erezi sports ka o mere magbekwa a na-aga adị Igbere o mere magbekwa a na-aga adị ka wa dị busy and adult education ihe ọkada a bụ easiest way mmadụ ji ada ogbenye m na-look into it so that anyị adị enye loan dị enwe revolving fund anyị ji dị eme omerema ka wa dị busy Ndewo. ndewo Em, na- ndị panelist ọ- o ruokwala unu aka ka anyị bidogodi with em, Chief Ike Ekeoma ee jụọ wa ajụjụ ajụjụ ọbụla ị jụ ee onye mbụ ọ saha ibe ya asaa ya Em, ndewonu ndewo Ee, Chief Okoronkwo ya ra comrade ọ bụ unu abụọ na ebe a ka m jụọkwala unu ihe nge m nụla ihe ị kpaghị m nụkwalanụ ihe Chief Okoronkwo kpaghị ihe a bụ nlewe anya ajenda unu ile ndị anya ihe a bụ Chief Awa ile ndị anya ibe welfare dị and ihe ọ mean bụ i believe ọ welfare akpakọọla ihe ọnụ gbasaa welfare onye ọbụla dị involved Chief Okoronkwo akpaghịkwalanụ ya akpaghị ọ bụ continuity ihe a bụ ka wa mee laghachikwa jee mewe ibe wa mende ajụjụ m chọọ ịjụ unu nke mbụ bụ elu unu ji hụ Igbere Welfare Union from beginning ya agaghị rusa aka ebe ọ nọ tọọla nke unu fụsada ịjụ ya ndị elu unu che Igbere Welfare Union ji na mee ọ dụ unu ele ọ dụ mma ka ọ bụ ọ dụ mma ihe e meela mbụ o nwe ihe e nwe ike ịkọpị isi ebe ọ gwụrụ bịawa ahịrị ohu unu kpaa na
Comrade sakwuo, ọ saha Elder okay asa. Ya, ndewo nụ. welfare ihe ọma ihe ọma bụ ihe juru ya ọnụ even akara maghị ibe o ji ya bụrụ o nwere ohe ọ bụ nwa ele ọ na-eme ada agaje onye ra policy ya onye ra policy ya ya dị eme nke mmadụ ka nwe interest enwe omike dị ọra style asọfa welfare nke mmarụ a mgbe mmarụ ya ọ bụla na ọnụ welfare me- me- na-eji uke eji sie ike ọgwanụ ọgwanụ from there ada arụsị ihe igbere ele ọdụ na ma post office ma gịnị ma gịnị ma gịnị ọ bụ through welfare through age grade ihe ruru ọbịa ya so ihe ọma da welfare ọ bụ eziokwu ụmụ nwa mgbe ọ gami ya mele like I said onye na policy ya ọnwụ nye na policy ya mee o jido ele some aspect suffer ndewo ndewo Elder o ruturula ajụjụ ngo ahụ bụkwa ihe iji asa Em, ihe m ji asa bụ iletusie anyị sa igbere lọsa this evening anyị sa igbere a mgbe ọbụla eligha mmadụ igbere ụmụ okpokoro ibe na-asị na ọ bụ ndị welfare na-anọ ya ọ bụghị ndị we- ndị welfare ọha echi eji anọ ya na ọ bụ ndị welfare igbere welfare union na-abịa anọ ya meti ya bụrụ ile ruo anya gada ahịa ọbụ igbere gada ahịa ọbụ igbere welfare union na-anọ ebe ọhụ ọ na m abụ ndị bịa ịṅụrị mma a group of people bịa nọkọta ebe ọhụ akpọ ya welfare union then ndị mmadụ kwanụ ele anọ igbere ụwa anyị ga ele o nwe uru ọbụla ụwa dị ise ga igbere welfare union maọbụ ele ọ na-eme nụ maọbụ mmadụ nwa aklọ maọbụ ịmala na ihe bụ na welfare a sị na ndị igbere bịa mere onye ohe dụnụ maọbụ mere onye ohe dụnụ ihe dị ele ọha dụ but afọ oyeze ha ga na-aga anyị bịa mee introduce sita ihe ọbụla welfare agbarakwa igbere welfare union ka eme ihe introduce ka ndị mmadụ nwee ike ele ọ bụ ya bụrụ o nwere ejede ji a-coordinate ya mmadụ nwa eje leta onye ele ekwesị eleta nwa ihe nta ọbụla enwele union etiri ya ndị Aba branch kpọkasịa ya kụwa ya riri na onwela ihe na-emelụta eme ele ọhụ eme atacha dete na enye ọkụ ịgakwakwa ị na-anụ na welfare n'ebe ọma so nke ọjọọ bụrụ ndị welfare kemgbe amalite ada eme ya egwu ihe ọma ogbu malite bete mma ike si asa ebe ebe ebe maọbụ njasị ya 95 ọ bụ mgbe welfare bịa dị n'ukwu ụfọ igbere ada ahịdụ ndị welfare elewara ihe opi na-echi ya mkpu si ihe ọ na-eme ịbịawa onye bịawa anniversary ihe ọ na-eme bụ ya edekwuru mpempe akwụkwọ ya egworo biro abịa kwuo o si okpo 5 million 2 million 1 million uwe dekọtachakwa ozu ya ala ala arụ ụlọ asị na igbere nweola 30 million 20 million mgbe a nakwa na-akwụ ya akwụ then a 2005 bụ ibe amalisa okpo ịbaisa a welfare union ọ gwụla a 2014 bụ ibe ndị ome n'ezumezu metụ okpo baisatụ aka nke eji mmekọta gworo jee rụ erosion na m sị gba a 2016 si ihe a na-asị a ndị welfare union ndị ochie ọrụ eche irizigo okpo si ama na-asị a amada eri okpo metisi ọbụchagbu nnọọ biko the record dụ ha ịbụ ọhụ ị na ihe onye ome o jiri 1 million onye ori jiri 1 million akwụ ya akwụ so ihe ọ bụ problem enwe a welfare union tata abịa nwee ike hazi ya ibe ọ bụ constitution ọma ede ede dụta mma ike ya bụrụ ahụ onye ọbụla dụ committed to it onye ọbụla play role ya ị na-ahị ọbala uru ije kpawa teje teje mee ezumezu okpo na-eji nwa nke nta nwa nke nta ada afụsa ada arụ ọnụ ya ya nwee ibe erosion fụrụ igbere ahịrị ngwa na-aga egbe ya Eh, elu odu m anya ah nke ga na-aga four years ọnwa anyị nọ ike 100 naira ta igbere tụwa 100 naira wele ha sịa ghanya ga-eke 200 naira wele ga-eke 500 eye o wele ha sie ghanya gasị ọ 1000 wele ha sie ghanya because ebe nkịta e- e- e- agụụ nkịta afọ ọjọọ ka eme ike ka egbuo ya ọ ya bụ ya esegasị ka emee ya mara brand onye ọbụla ghọsa responsibility ya mara ọdụ ọdụtụlarịrị mfe a ọ ejide asị ide ajụ mmadụ ọ na-arụ gịnị ọ na-arụ gịnị ọ na-arụ gịnị ọ bụ ibe a na-asị okpo ha na-eji arụ ya ma onwe okpo odo na ị- ị- gụra nna gị adụghị afịa bere ndewo nu ndewo Eh, ajụjụ nke abụọ ji abịanụ ọ bụ dr rosemond uche ji ajụ ya biko jụtụ ajụjụ ọ bụ ị jụa onye nga-asa ibe ya asazuo
Um, okay, ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ just on this very last thing, ọ- ọ ọ kpọtụ afa ya. Ọ kpaga ihe bairu eh, chief kpaga ihe bairu pledges. Na ọ na-eme akpọsịa eja onye aja enye 10 million, 5 million. Ndị ajụ now, ọ nọọla four years before. They were not able ịnasa ya pledges a. Ndakwa na-ele eji ejide enwe ike uh, the subsequent ones mbụ na other ceremonies eji emewo ma ọkwa na-atụwakwa ego next time ndị a elu o jikwanụ nwa ogwu ike now that ma ọ bụ new style ọ mụsa ọ ji asị ihe a bụ ekwele eji ejide a- anakọta pledges a if not ọ ji adakwara the same thing asị wụsa ha 100 na- naira onwe onye ji atọ nọ ndị ife eche eriele ah, onye ekwe nkwa onye ewosa ndị a new style ọ mụsa na ma ọkwa na onye ọfụrụ baisajenu ndị a lụwarị ụwa nwee ike iji raisie nu funds because anyị achọkwa ịnọra asị eji eme eme ha ame like he mentioned eh, mbụ Chief Okoronkwo ọ sị na um, he plans to ime ihe water industry mee ka mmiri ruo eh, nooks and every side now he couldn't ndaa kwanụ guarantee enwe ike ịnwesakwa ego now to be able to do it ọ ya question m chọ ajụ ma onye kwafụ ma onye chee ịbaisa abaisa ndaa guarantee unu nwe unu amụsala how to follow up on these people who keep promising millions and don't give it ndị ele ị chọ iji e-raise this money ọ my question Okay, thank you.
Eh, Elder bụ ụzọ Okay. ka ọ bụ ụzọ kpọrọ afọ. Eh, ka m si- Ee, ya asa. ee, ihe m na-asa ime ya bụ mgbe anyị bịa chọọ mgbe anyị bịa chọọ ụsa a ndị mmadụ a na-ekwe nkwa ụgwọ ma emegha ezumezu ezumezu nke ọma emegha atụ ọma ke ibe ọma egbofu ya last year kemgbe ndị committee ọma bụrụ ndị Ọchọmma ha emeghe nọ handle malise ada eme ya handle anyị kpọtụ wasị wasị ọ nakwa adị ele ọrịa ọdụ mgbe ọrịa ọ na-eme onye bịa kwoo nkwa ya dukwasị ya ya akụọra ya aka ya laa ya eleghasị ya kwagha ya jụ na ya jigo ụgwọ mere e wee introduce ihe a anyị na-edeme anyị anakwa eme ele ọrịa ọdụla chọọ na-abụ cash ezumezu ọ ihe m kpọrọ wọ and ọ ihe anyị mee adopt ezumezu nke ahụ a na-abụ cash ezumezu and ezumezu nke ahụ ọ na-agba abụ onye ọ bụ mmadụ nọ ya bụrụ o nwe ndị e focus abụrụ ndị bụ target a sị onye ọma gwosa Ọjị Ụzọ gwosa Ekeoma gwosa akpọ ya ezumezu agwụla anyị sị ọ na-abụ nnọọ anyị sị ihe a na-eme bụ onye ọbụla bụ nwa Igbere ọbụla ihu mmiri ikowe iko na-adụ involve ya bụrụ iletu ọ bụ 1000 naira bụ ihe ị nwe ike iji dee ya fa Igbere for 3 years irusa ga-eji register ya then ya bụkwa na o nwe onye dukwasịghị elu ịbụ ọha onye ojije ịkpa maọbụ m na-eje nnụ onye egwuru ya ya mee transfer mgbe ọhụ a na-edebegharị ụwa ma ndị bank wee mee transfer mgbe ọhụ ma ọkwa ga-eji ndị ya cash ta akpọwakwa achọghịla eji ebu cash ọhụ ihe ọ bụ ihe anyị rụwara bụ kparị anyị sị ọ bụ eme ya ele ọhụ anyị mechizuo sị o nwekwa onye na-eje n'ụlọ ruo ụlọ ele ọhụ wa na-eme asị uke mee ezumezu wa gara ụlọ ruo ụlọ jee rịọ ya ndị ọmaghị m oyi eji abịa kpasị anyị nganga ka ezumezu then wa ejee nakọta ya mmụma okpo anakọta ya okpo ha eru ụkwụ izu ezumezu o nwe onye na-ahịkwa uwe duwe ya rocho ịjụa ndị Ọchọmma ihe ọ bụghị anyị hazi ya ka ọ bụrụ ele o kwesịrị ịdụ so that eh, ị la-akpọ ya cash ezumezu emee asị ọ 1000 ihe anyị nwụsị izu ga mara ọ 1000 iji ahụ cash ga mara ebe ị na-eje a channel ya ọ bụ ya bụ ele anyị ji eji mee ya ka ebi tie ya up Ndewo. Emeela o.
Ajụjụ ugo ahụ. ndewo Ihe a bụ Eliezer yes ihe me eh, Gaje. yes ihe a ihe menụ m ji dị careful ikwekọta ya nkwa m chọrọ ịkpa ihe m na-emeli one mgbe m mee Ezumezu a Lagos ihe a ebe m nọ nwee experience eme ike nwesa 10 billion akwụkwọ mgbe ị na-agbawa ya onye oge nwe onye isi so the second one because m mee the first one mee second one the second one m nwuo ihe m target for it and ele anyị ga-arịa dị emeet people mmadụ sị m na-eme ike iji launching mee ihe a Then ele e ji put ihe appeal due to committee anyị nwe strong committee anyị nwe we were able to get somebody kwu anyị nkwa ya ya ala. Then anyị mee ya nke ọbụla atụsa anyị egworo but how I intend to survive bụ mgbe ọbụla mmadụ marụ o nwo uru ya na-erisa like ele ọkpata ụka a sị tụ ego ndị mmadụ jụ mụnwa sị a na-eme implement ihe na nwe evusa most of this thing bụ some of us na-eme like mgbe nke anyị mmadụ bịa kwuo anyị nkwa somebody ndị mmadụ ga azụ nyesi ya e etukwa ego ihe ego a na-eri ya eri ihe a na-eri ya eri onye ego eruwo ndị emeacha ya bịa meeting akpaghị ụka akpaghị ụka ụmụ ihe akparụ ya jụ na ya akpaghị na ọ dị a minute m sị pasa minute gụara ya ya nọdụ ebe ọ, ya eme ọmọnị nwa ihe na-ebusa ihe a bụ ndị mkpatasị and again na-ebusa ewa afọ ilu awa amaghị ihe eme my government na-adị very transparent m maara si dues dị very important a na-enwesa dues because anyị ga-eji nwe database anyị na-enwe database na-abịa meeting na-abịa meeting all the branches anyị na-ehu ukuwa ụwa na ya their members we will visit them one by one and kọrọ wa ihe eji emeta and the need atụ dues a because in most cases ị na-akpọ mmadụ big man ị maa problem ya enwe ike ya enwe good intention kwuo nkwa ihe ọ na-eme expect ọ na-enwesa ya so anaa m eme rely on heavy promises one one naira two two naira with it I will be able to do ihe a na-ahụ anya m nakwa eti nke m because ele m ji chịa Lagos bụ mgbe anyị mee ihe a M- mgbosa committee mgbosa ada emeche ya so eleghị ama anya a too much money enwere nwa simple project ọ bụ eme ya eme ignite big ones Igbere like elo motor park hedo akpakọ motor park ọnụ kwụ onye ọbụla na-eri uru ya ebekwa ya olowo moto edei ya bụ park ha ya banye with that people hụwa ya onye ị kpọ oku ya azawo so ihe igbupụ as- ọsịsa mbụ ele m ji eraise ego m ji eme ihe bụ m na-eme ka people nwee trust that ọ bụ wa gwesa one naira egwere ya mee ihe mgbe ọ bụla enwe that trust and in most cases anyị anaghị eche ego ọ na-eme anyị chọọ project like ala ya Lagos now ihe anyị si ebe anyị chee ịrụ ya ya bụrụ nye anyị block nye anyị block anyị achọ ego ya bụrụ cement dọrọ ya bụrụ aja gbaa ya anyị so because in most cases akpawo ụka ego ha do some people na-eme atụ ya eri I felt for chief m maara ihe ọ na-eme ya

Biko ndị jọghanụ President General ndewonu. So m geela ntị nụchagbuo ihe unu kpa anyị. So m chọọ ịmarụ unu akpasịala ihe unu uche ibe. M chọọ ịmarụ ele unu ji eji mee achieve this thing. Because ihe na-eme ndị mmadụ mgbe ụfọdụ eh, ụwa draw policy. Yeah, the policy fail na implementation. So m ji a like, ele unu ji eji mee coordinate ọchịchị unu, unu nwee ike he that the grassroots, everybody in Igbere dị involved in the affairs of Igbere welfare. For example, m ji a like ịmara ele unu ji eji mee unu chọọ unu chọọ ime something. For example, ọ bụrụ unu chọọ icheck erosion, I'm just taking it for example. Uh, okay, let me not use erosion, but unu chọọ ime ihe gbasara mmiri, then ele unu ji eji mee he that everybody dị involved, everybody buys into that action ihe unu chọọ carry out. Because ọ na-eme ndị ekwo ndị ekwo ọ bụ ya na-eme policy implementation na adagharatụ ahụ. M ji a like ikpe unu kwe, unu ji eji mee mobilize everybody ndị Igbere so that ogbu anyị adadu nga adịkwana ike na-akwa eru n'aka

ele e nwe ike iji mee ya bụ from time to time ide enwe a kind of meeting town hall meeting like ele m kpaghela mụ na communities ọbụla Bef- before m emee any general meeting mụ na communities and president generals na-enwe meeting branches i will visit them i will visit branches personally Moas with my executive. Kọwasịara nwa ihe mewa and tell the people ka wa nụ ya from ọnụ anyị. Mgbe ọbụla nwa amaghị ihe wee mee, mgbe ọbụla nwa amaghị ihe chi, they will come out. Happy, I can't Ọ take nwa the ma other people one. I ama know that. ihe chi ime bụ ịkpọwa nwa, ịkpọwa nwa, uwele ehusi anya. So m jide ya make it sure that ụka ọbụla a na-akparị, onye ọbụla jide anụ ya. Achọrọ n'ime meeting akụwa ikwuo ma dị Igbere, onye ọbụla fụsa. mgbe a chọkwa n'ime e- executive meeting amara executive meeting because ma ọ bụla ndị patrons taa ma ndị trustee nwa kwesị iso adị executive M- ma ọ gbagharawa nwee nwe idea ihe adịghị kparị wee ye dị ya input elu aga adị meeting e table anyị achịkọta ya ọnụ onwe onye ọbụ ezu ezu kparịa ụka ya arụ uhu omume m talk kwa from experience ndewo Em, Elder, ị nụna ajụjụ ahụ ngwa sazuo nke o. i nwe nkeji abụọ ọzọ Ee, ihe m nwe ihe m nwe ịsa ebe ahụ bụ ihe m nwe ịsa bụ o doro anya a anyị nwere 13 autonomous community Igbere and 13 autonomous community o, ụwa na-abịa ya chagbu meeting ụwa na-adụ fully represented a meeting ọbụla a na-eme nke a kpọ ụwa na ihe m expect bụ a 13 autonomous community o, ya bụrụ ịbịa n'ụsanye from Igbere Igbere Welfare Union gaga a community ime ta ozi ruo aka but ele ọbụla o ji dị ọ na-eme ele ọ bụ ndị ọ na-abịa na meeting ọ ma branches ụwa ruo ma ụwa eburu ozi ọhụ sweep o by the side ụwa nala eme ka ndị ụwa nọchighi anya ụwa gbara bịa meeting ọ mara ihe mega ya mee ozi a na-agagharị agagharị na ele o ji dị tọma ya bụrụ ha chọta anya ome mgbe ị kpọtaghị onye nọ n'elu bụ mgbe a na-akpọta ma onye nọ n'ala because m marụ nwa naijiria ebe a mgbe abịa be naijiria osi na amadụ na ogwu ndị osi a naijiria dọrọ akụ nyiri deeji nọbụ ikọta eme ya rebrand eme ya rebrand abịa debe ihe odide na-eme ka ndị mmadụ mara ihe bụnụ responsibility wa ọ ya ma ihe oyiyi ya nụ then ya bụrụ ma ndị ọ na-abịanụ ma branches ọ na-abịa mitin ọ ma age grade ọ na-abịa mitin ọ ma ndị si a community na-abịa mitin ọ ụwa bịa ya mitin ọ eburu ozi ọhụ nwa na-asa from central garuo ibe wa jee kpọkwa mitin sị lee otu lee otu lee otu ịkọva ala ihe ohu ọ ya bụ ihe a chọrọ a na-ezi ihe onye ọbụla onye a na-eme ya na-ezie ya ọ bụ ele kanụ mma so that akpọ ya carry mmadụ ohu along
ndewo um, Vincent o ruorula gị ịjụ ajụjụ biko jụọ ajụjụ onye onye mbụ maọbụ onye abụọ ji asa

Ekeoma ji ajụ ya. Biko jụọ ajụjụ. o. Aha, um, m gara jụọ ajụjụ as a follow up to Ee, ee. nke a- ha, nke a kpaara akpa nọ ihe gbasara ikpe. Ị maara ihe ohu bụnụ iwu bụ ihe gbasa ikpe akpa elu kpe ala ọ bụ ikpe and ikpe ọhụ na-abụ ọ bụnụ ihe bụ development now onwere ele unu ji chee ihe gbasanụ i- iraise funds because ihe unu kpachagbu na bụ ihe m ji akpọ ancillary ways of raising funds for instance ihe gbasa ezumezu ihe gbasara park and all that 1987 mgbe maazị ụkọnụ bụ president general bless his soul eme organize igbere eh, development fund mgbe ọ- amadi ikwechegh bụ governor and i happen to have been the mc i coordinated that event so abịa generatie ikpe kpọọ everybody a na-akpọ akpọ ndị igbere ndị mba then ụwa abịa tụọ ikpe atụsa how many million anyị nwesa at least m mara enwesa cash bụ about a million eh, naira mgbe ọhụ eji mee ihe a and the reason eji mee ihe ọ bụ every community na-abụ ụwa na-achọ how to specifically raise funds ọ na-anwa abụ from within like ele unu kpaa ya everything bụ ancillary ịma evu eme ma o mee ihe a ebe a kwụsị ọ dụ nwere ịga bank narụ loan o nwere unu ji aplan unu a na-eche in this direction ndị anyị anyị ji eme raisie fund jikwa na-eme ka akpọ ụka ma capital project because all these funds e nwe will not allow to do capital project ele o ji dadụ ndị a o nwe na ele o ji baisi unu ị- ị- ị- ịma ihe rohe unu kpa ndị ele anyị ji eji raisie funds strategy ọhụ not just one bụ evu eme ọ bụ ajụjụ m
Elder biko eh, saha ịsaha Ee, ihe m na-asa bụ ele m kpaila constitution kpaila ya ihe oha cho o nwe ibe o de sị m che ọ section 29 ibele ejede aga ihe ejede eji eme a na-enwesa eji enwesa ego Igbere ya sịkọta e nwere ike ịcall for launching taa dị a tụhara Igbere okpo enweghị provision ibe kpa ndị ele ọhụ apart from ezumezu a na-eme a three three years na ihe bụ ma problem bụ ele ọ dụ n'ụtọ ọma ma a bịa mee ha rebrand ibe anyị makwanụ rebrand union ka ndị mmadụ masa okpo ọma a na-asị Igbo sa ọ bụ nwata eje tụwa ya ta erie ya erie emewo bụ onye ọbụla dụkwa free ele anya mmadụ nwere ike sị na ụfịọ dụ n'Igbere ele a m nọ n'ụtọ ma m kpaghara o nweghị ibe ọbụla mkpụrụ ụfịọ m ga-edu Igbere o nwe ụfịọ dụ n'Igbere ọ gwụla ma ọ bụ ka nke mmadụ chọrọ icreate ecreate onye o createe ya onye ya akpawa n'ụka ya kpọ ya ụfịọ dụla bete Igbere eji uwe oyi nsakwa Igbere elu ata so onye mkpagha bụ ya bụrụ eme obudu ndị mmadụ mma bụrụ ndị ahụ na-akpọ launching ọma ị nwere ike ịkpọrọ ndị aga kpọrọ ndị aga kpọrọ ndị a ga-eyi bawọrọ akata emekwala ele eji enwesa okpo ele ndị ọbụla emesi akpọmkpọm mba anụ egwere ya ejere Igbere ozi ọ bụghị bịa rie ya bụ ihe akpaga mkpọtụ ndị mụ rụwara ọrụ oge gara aga m sị nwe onye cheghanụ onye cheghanụ o nwe onye iji eji mee ya bụrụ ị bịaga oriri ihe ị bịa ya bụ ọrụrụ ọrụrụ bụ ihe anyị rụwa ọkpa ya bụ ọrụ mmadụ ọrụ Igbere bụ call to serve ọ bụghị bịa bịa rie rie ike dụ gị iji jee serve gaa serve a ndewonụ ndewo Comrade, o ruola o. ya ndewonụ ee ihe m nwe ịkpa ide bụ ịma m kpaila isi mgbe m si ọchịchị m na-enwe ya committees and m nwe finance committee my major aim bụ amamihe katakata onye ọbụla na nke ya this committee a na-eduwe anụ elookuo into ways eji eraiseri Igbere okpo apart from the other three ways edola and domiciled constitution nwa ju nwa nnụ onye ọbụla egosi amamihe aya think ya out ihe anyị na-ekreti at the end ọ nọkwa boil down on ime invite people ka tụ okpo a. onye nwe ka o nwe ya atụghị because igbere nwenu eh, maybe allocation ọ na-enwesa monthly but akpọsa ndị a na-akwanyere ugwu ndị a maarụ wa dị sincere and transparent anọdụ nnọọ eche echiche mara like anyị ji part of football at Lagos raise ego ele eseti ya nụ edivide igbere into four akụọ ya erezi ego mgbe anyị settle ha mgbe anyị settle ha ndị kụ bọọlụ anyị nwebe 2 million so this committee na-elook into ede maọbụ lelu unu nọ nụ ya rura kọmitii bụ unu na-aba busa wide knowledge ebusa ya ya bikos ọ bụghị ihe onye nge na-eme ihe nke mụ onwe abụ to listen and implement ihe ọbụla eme agree abụ akparị ha ma baa nga ọjọọ bikos amamihe m enwere ibe o ru enwere ibe o ru so kọmitii na-anọ on ground ji akpụ ka ihe gbasara na okpo a dị ele eji erezi okpo ele eji espend ya ele ọbụkwanụ mgbe ajụ ele eji mee ya eme ya audit ahụ ya anya ihe ọbụma and apart from those other ways nọla na our constitution a na-eji erezi ego ndewo Um, ajụjụ onye ọjọ ja-ajụ ajụjụ bụ Dr. Rosemond eh, Uche. Biko, jụọ ajụjụ Ndewo nụ.
Ndewo nụ. Ndewo. Ee, nwa abụọ asaa ka ije.
Ehe, Odumele, um, i- vision unu dụ too limited, and um, sorry to say it like that, because um, mgbe mbụ onye elder akpatụ ya ada akpa onwe ibe ọ kpọtụ ihe burial, akpọtụkwa water. Um, mgbe comrade kpaakwa, ya ada akpọ just um, uh, visitations and things. But uh, enwe ya

our various small small communities inside Igbere there onwe ndị arụtụrụ health clinic but yet enweghị drugs nke eji enwe equipment any elderly person dụ sick any human being dụ sick na Igbere iji abịa bu ụzọ jiri ọkada fụọ junction ga-abịata agawa these are things ngos can do you don't need ma atụrụ launching or atụrụ launching you only need to have a, a wider contact ọ ihe m chọrọ ka unu rụtụ all those areas and tell me how you intend to do it ihe a ihe ndị need ka eme attract into igbere ka ebekwa adụ our vision dụ too limited then almost somebody je uh, Ụmụnnatọ general hospital last time jee video ele afịfịa ji ruchisie ya ele ọ dụ ma ọkụkọ ihe rụhụ bụ ya yara ime ndị anyị use example of this our fencing project i can say that that fence anyị mega now is my brain uh, baby brain or ndị a na-eji akpọ ya project because ụka egbu you are a witness anyị bụ ndị old uh, students of Igbere secondary school it was just because one of us bịa rụọ small toilet there mgbe nna nna ya ga ka ọ gbapụ ya onye nna nna ọsị enweghị fence ibe a ndị ahịa unu ka rụjede m sị okay let us start this thing all i did was pledge something another person pledge another ọ ya kwa ihe le fence a gaji at the end of the day ọ bụghị one person vu ya e nwe launching anyị mere ịgbọtọ mma

all these Okay. things I I mentionụla ya in my Okay. previous uh, interview. Now, ihe gbasanụ bank, mgbe m chigharị Lagos bụ mgbe anyị mee plan ibusa bank, mgbe a sị anyị na- mgbe ọ condition ya ka bụrụ anyị raise 50 million anyị arụ ịbọ. Then, now m follow ahụ discussions ihe gbasanụ bank now. Like I said, when this committee comes up, ọ dụ ya ihe nwa na-eleba ya anya. Then m hịla ibe eh, eh, my eh, lordship Benson mede onye ọzọ comment ya i follow all those things but ọ bụ mgbe the thing started the committee a na-ezu ezu kparịa ya ihe ọ bụ ọnụ ihe gbasanụ ATM ọ rịara anyị hụ bụ o so one of the first thing m comment le ihe gbasara nke health ụmụ anyị- i- i- Lagos ibe mbụ mma arụ some pharma eh, some pharmaceutical companies i meetie wa o nwere a na-eji elele proposal with the pharmacist wee na-enye ụlọ ọgwụ o nwe ọgwụ a na-enye free ele Igbere dụ na ele ihe a na-anyakarị ya bụrụ malaria bụrụ gịnị anyị apakejie ya mewa approach a na-enye ọgwụ free ọ dụ ya hụ all these things wee ọ ya mee m ji sị committee nke ọbụla eseti akparịwa area nwa na-eme concentrate so ihe rugbu a m mentionụla ya at my previous interview ọ ya ma o ji

anyị metu ya na interview ma anyị kpaa ihe yi ilu ihe ọnwa iji gbasanụ bank m ji ọkpa m nụ jee mmalụ ugboro ole m jee Akara ịkpa ụka bank ele bank ji ejibe Igbere onye nwe amị ọ nọ na First Bank ọ onye Igbere bụ ihe ọ bụ ọ alụ ya ibi na ọ ndị selụ ya ya sị m ka ya kwuoro m eziokwu na ihe a enweghị much for commercial activities dị nụ Igbere ji eme na ọnụ tawa bịa chọwa tawa mepe bank Igbere then again ya sị m na ọ bụ ndị nọ n'Igbere bịa de eme patronize bank ọhụrụ dị nụ Akara anyị dey take risk ya nwere okpo iwu oge gwuru oge bụ ọ ga-eji eti ya sị m na emepe nyekwa anyị hụ branch tọnwa na ahịa ọ na-eme bụ na aha Akara na ekolaps ekolaps njụ ya ndakwa na-ele ndị Item ji nwere bank ya si ya ndị Item saje tụọ okpo within their elites wa tụkọta ya okpo tụwụsị ezigbote okpo dị n'ukwu na gbagoro ojigede arụ n'ọrụ wa bank ọhụrụ dị n'Item so na ọ bụ mgbe mwe na ọ bụrụ anyị nwere ike ịga ibe anyị na ya kpaịrụ ndị anyị tawa atụ okpo ọtụ okpo tụsụ okpo ọ na-eruwe n'ahari na ukwu dị na wakwa ya awa ji ya bịada arụ ọnụrụ anyị ya na ọ bụ ọ bụ ụzọ kacha bụ mfe na ndapụ na onye ji ekwere unu gworo okpo ya bịa gworo uvu ma ebe ọhụ ihe mme bụrụ m chọrọ oyi uke ga bụ nwa anyị nwoke m chọrọ ya ga asị ya kalakwa ihe ndị ọma akpa kalakwa ihe ndị akpa ya sị m na ndị ọngwọrị na ya na-egwusa one of his bank ka ọ bịa eti ya Igbere anyị kparịa ya o ya tara ya ya to mee nnọọ eru some other time ya sị m a mụ mekwuore ya laịsensị igwusa bank Igbere anyị gaghachikwa Akara ọjọ ndị ọsị na ọgwụla maọbụ anyị chọọ ibie ka etiri anyị ATM m si ya okay ya bụrụ a na-eti ATM dị ebe a na-eti ihe na ma ọ bụrụ iji iti ihe họteelụ Chris Uche na ọdụrụ ebe ọhụ then eh, akpa- akpa ya o gada ahịa ọ bụ uwe ATM ọ bụ ihe ndị mmadụ chọta ike because ihe nwanne kwado a consider bụ eje tie ATM ọhụ ije je ịnara okpo na-anasa okpo ọdụ n'ukwu so ya bụrụ abanye ọ bụ datin pushu anyị Biko na- Igbo bụ ọsị a commercial activity adụrụ Igbere ọ bụ datin bụ ihe mere mee enu persuade ka a sị ka eje mee ihe afịa so that ka ndị mmadụ na ọnwa ebe ọ zụrịwa afịa ịlụ iji na-enwe activities ọ dị. ya mee ka bank banyesa Igbere ihe ọ bụ ihe anyị bụ obu anyị sị wa jeje mewe ya. na ele ebe ọdụ nọtọ ma anyị ga Access Bank Access Bank bịabataga bịabataga o ụwa bịakwa mee survey wa ụwa kwụtọ ụzọ na enwe much activities dị n'Igbere so ọ ya na-achọwa ụzọ onye mara hụ ile eji eme ya o ka ọ bụrụ Igbere na-adọ enwe bank ọ bụ ihe dụtanụ mkpa ike then nke nke nke health anyị nwere ya hụ health center dụ ya na iche iche Igbere ọkwa imebe plan ya ta achọwa ile eji eji mee because ọ bụ oji nke oji mba amamihe onye onwe egwosa ihe ele a na-eme ya ọkwa ihe na ndị enyi ọma ndị ọganihu gbọtọ mma afọ atọ ga na-aga ka afọ anọ ga na-aga so onye nwa mee bụ ụwa jee rụwa dọkịta spọta dọkịta spọta tu flas ọdụ a health center ebe ọhụrụ nụ aṅụfufe onwe onye ya aka ka echi mkputu onye nwere idea gwụsịla eji eji mee ka enwee doctor a resident doctor that place ma ele a mkpaghara ụtọ m enweghị resident doctor Igbere onye eji emenụ ka ọdụ mfele ọ bụ mmadụ nyawa n'ụwa asị elekọta onye ụmụ anyị chi ihe mkpo nwe ndị echiri ma branches ma community si onye nwere amamihe na ejeji mee ka enwesa ijeje kpọrọ dọkịta bịa tinye ebe ọhụ ị na-akwụ ya ụgwọ na ijikwa na ụgwọ ma ịsịta ịkpọrọ ya onwe otu ma ịkwụ ya ụgwọ ọhụ, ọrụ ha na-aga aga ọ ya bụ problem e nwere so ọ gwụla ihe ọma anyị kpara ka e mee rebrand igbere welfare union ka ndị mmadụ kwuo iri ya eji eme enwesa ihe ahụ sị ya na-eme eme akpọ ya nada enwe avenue a na-asa erezi sokpo eji eji gwerute ihe ya emee ka ọ dị mma Ọ ya
ndewo um, onye ọzọ ajụjụ kwesị iruru turn a bụ eh, reverend jemima reverend eh, anyị akwa m foto o, ị nwee ike jụ ajụjụ o okay ma ọ nọ ọnwa eh, chief Ike Ekeọma biko jụtụ ajụjụ ụwa a ja-asa ihe m ajụjụ a bụ ụka bụrụ ajụjụ Um, maka ihe anyị kparịga ihe a bụ ma ụka ọ bụ onwe anyị dewe mmadụ ka ọ bịa sawa ihe ọ bụ ụka elija eji mee ka ihe dị mma onwe a, a single person chọọ anụ ịdị ịjọ ịbanye ọkwa eh, president general a adụ qualified onwe onye ọbụ onye as long as ị bụ onye igbere so ọ dị mkpa onye ọbụla nwere that fundamental knowledge ihe gbasara nụ ihe ndị elije eme N- anyị anyị nwee ike ime nnụ ka ihe a dị mma anyị nwee ike ime nnụ ka ihe a dị so onye ọbụla evuru obu as a, a general rule now o nwere ihe nge mee anụ ihere ohu akpa and ọ bụ a recurring decimal sanza a na-akpa ihe a ọ bụ ihe gbasara transparency na ihe gbasara anụ eh, our our union I- ile ile anya azụ ihe a na-akpa ụka na-eri elu ikpe onye akpa na-eri elu ikpe and the reason e na-eji akpa ihe a because aka enwe onwe okay ebe m nọ ihe plan m nwe to show transparency ihe gbasara n'ikpe and na publish ya o ndị elije eji mee ka onye ọbụla mara ihe ihe anyị nwesa ihe ihe anyị spend ya adụ transparent so that ya e help to galvanize people isi gosi ikpe mmadụ eji asị ọkwa a ga-atụ ele ọhụụ comrade kpaị asịkwa na-eri elu ikpe ọ na-atụ ịtụkwa na-eri elu na na-eri ikpe then n- nke eme eme asị na-eri elu ikpe n'ụwa erihị ikpe because ihe gbasara anụ ihe union anyị in fact ọ bụ a selfless service ọ bụ selfless service but ele ejide eme ya in the past mee ele ibe ndị politicians mere ha ihe ada eme ka abaghị so that ka abaghị gara ikpe and ya bụkwara a general eh, eh, eh, em, belief n'ụwa baịra na ọbụ ka wa jere ikpe na ọbụ ka eje mee ọnwa na ọbụ ka eje ree ala na ọbụ ka eje ndị ndị elu unu ji eji mee ka egwofukwala this thing ihe anya and uche ndị igbere data ndị baịra n'iwu bụ ka wa jere ikpe ndị na-eji eji make sure anyị nwesa transparency
okay elder eh, gaa sa ha ịsa ha comrade asaa Akwụna- Ee, ihe m- ihe m wee sa Mm, ihe m wee sa ajụjụ ma ọjụ ime ya ọgwụ dị ya n'ime bụ m marla gị marụ gị marụ mgbe eso ya ndị igbere o mgbe ofiavu mgbe ụfịa nọdụ ekote ụka before the year 2000 m marụ a mgbe ofiavu nụ igbere ọ na-eme ememicha aba agba ọsọ ndị na-ehubu n'aba agba ọsọ ndị chiganụ mgbe ọha akpọkọta nata atụ okpo atụsakwa okpo mgbe ọhụ ya baịkọkwa mgbe ọhụ evuru ga abuja evuru lọghachikwa evuru ga kalaba atụọ ya elu ọhụ nwa okpo nke nta ka atụsa ma ndị na-agbazi ya agbazi agbazi ya bụ ayakọta ebe ọhụ sị na m marụ mgbe maazị nọ mgbe maazị nọ ojo maazị ụka ọnụ ebe ha gburu mgbe ọhụ ya nwe okpo baisa na aka okpo erula okpo ọba ebe 800 and something thousand ya jegworo ya tia fixed deposit okpo ọhụ nọ ya fixed deposit ruo mgbe afọ agwụ ya si okpo ọha mụsala nye runu close to 200,000 ya si na 200 ọ bụ ihe a na-eji eji a- eme maintenance igbere mgbe ọ- okpo ka nwetu ka value na imetọ ọ bụrụ a obu na afọ ndị mmadụ bụ ele ọma ichigha ya si onwe onye erighe na ana m asị ya eri okpo besi ọbụkewe ele ọha ejide akpa ya like four years ọnwa anyị na-anọ

so ọ gwụla ma bịa mee ka obu ndị mmadụ dum free that wa mara okpo ma eri ya eri ya ọ bụ ya bụ ya rọn gwa then ma finance committee ụwa rọn gwa ya na mgbe m chiguke anyị ihe ụwa ji mara m bụ na ama na-ekwe eche ngokpo odo imechagbu onye okpo ọgbasa m anụmanụ ngokpo odo ọ pụta anyị gụrụ ihe yuzuo ya nke ekweghịte ekweghịte anyị eme ya approve ọ bụ ya bụ elu o je So, ndị anyị ghọsala okpo ma eri ya ya eri ya ọ bụta egwuru ọrụ ọrụ Then nke mara ọ na-adị mfe ọ ya ibu ọhụ bụ ihe Very- bụ ka ihe ji ọ dị mma very good ọ bụ chere ewere iwu Ab- ndị a strategy eji eji mee ka a marụ erigo okpo ọnwa ọ bụ ya bụ isi ụka Okay. Daa- Ọ bụ ịgbasa daa ozi. ike ji chere Ka- ehe, ya. ọ bụ ịgbasa ozi ọ bụ ịgbasa ozi ele ọma akpagha ya community by community ụmụ mgbe a sị na ndị eze sajenarụ ndị na ndị eze sajenarụ ndị nama okpo na mụ mgboro ndị na mabịa da atakasị ihe Igbere ya dede ndị eze de ewe ezigbote iwe dị nnukwu eru izu ndị inyom meghe ezumezu inyom ya bụra mbịa ndị eze nọkwa ihe bụ mbuzo ihu Igbere kparụwa mekwa anụ ihe akpa unu kpagasị ọbụnọ ya anya bụ ihe zu unu ala ọnụ ma infọmeshọn ị nụrụ nke ọjọọ ga-egwere ya dekọtara ọ bụ ihe ma eme ị nụrụ nke ọma ga-edekọtara ya ọ bụ ihe ma eme so onye anyị kpaga bụ ọ bụkwa ka emee ya o, ka ma communities ma branches ma gịnị ụwa ghosa ya onwe okpo adụ na adụ nke a na-eri eri bikos anyị mebe okpe ya tie erighị anyị ya mebe ọdụ ụwa ghosa ya ele ọhụ onye ọbụla ekweghị ka arụ ọrụ in synergy enwe ike mee achieve one good thing
Okay. Thank you. Uh, comrade, Okay. gaa n'ihu saa ajụjụ eh, ajụjụ ọnwa. Yeah. Yes, ele m ji eme or return kwa confidence of people at this matter bụ ihe ọkọ ihe m na- ihe m ji achị bụ that document a na-enye m that constitution ana m egbofu ya ana m eti ya bụ that constitution ọ sị kwa abalị atọ kpaa ya elu unu ji mere ego ma eme ya nnọọ ya bụrụ sị kwa abalị ise anything constitution sị bụ ihe m ji achị so mgbe m ji ele ọdaghachị ya bụrụ onye agwụsị ego onye agwụsị ego ede ya nnọọ ihe onye ọgwụsị adịghị ele ji m ehusie ya mee ya publish onye ọbụla hụ ya so amakwa m ibe onye ụlọ agbaghị asị wee rie ego bikos a na-ele anyị mee ya Lagos anyị publish ya ya ya nwe ndị kwe nkwa jiri ụgwọ anyị publish ya onye ọbụla hụ ya so ọ bụ ime nwa ihe ọ constitution kpaghị ịkpọ mitin mgbe e kwesị inu kparịa ihe kwesị ịkpa like I said mitin mitin m ọbụla madị eh, madị eh, president generals ya branch chairman ma nwa na-eziri ozi I will visit the communities and the branches deliver our message so Nnachi according to constitution ele eji mee ihe gwa ihe ya nọ ndewonụ